igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu a ka m bụ onye nke gị maazị akachukwu tata abịa m izite nwanne anyị nwoke ozi nwanne anyị nwoke a na-akpọ nze tobe ezeikolo mmụọ enotice m na since ikpe maazị nnamdị kanu ji dawazie nke kee judgment kee judgment ọ bụ na ọ ga-apụta ọ pụta ọ bụkwa na a ga-atụ ya nga si tụọ ya nga ka a madị ya na-eme na agaghị eme mbọchị a i notice something about nze tobe nze tobe since ahụ ihe niile ị na-ede i wedara nwa maazị Nnamdị Kanu aka na-ededi ihe niile ị fụzi bụ na according to gụwa ebe ọ na-emeteghị ya ebe ọ na-emeteghị ya ebe ọ na-emeteghị ya achọ ị nọọ maybe na ị ka na-apụta na-arịpụta the more ị na-apụtazi bụ na o gbugo ana Igbo sef na ihe o metere na o kwesịrị ije nga to the level na i dekete dịka ụma na ojukwu n'onwe ya na o so n'ihe bụ problem ndị igbo like mana e nwe ofu ihe m bịa notice eje m na page gị again jee checkie your profile i wee dee na ị bụ igbo traditional ambassador yes i like chaa ya ị gbadatakwu dee na ị bụ the new Nigerian advocate wee bịa checkibe checkibe ọ this advocacy ka i ji wee bịa maka since ahụ ruo kịta na Igbo tradition ị na-ede maka ya ị na-epromote ị na-akụzi ị da-akụzizi ya ihe niile ị na-ede since ahụ bụ ebe ndị Igbo na-emeteghị ya na ndị Igbo amarọ nka na ndị Igbo amarọ nka na ndị Igbo na-asị na a na-eme nka na-asị na ndị Igbo na-asị na-eme na ndị Igbo kwesịrị sef ị na ọ wụrụ ihe ị na-edebe my brother mgbe na-achọ ka m sị gị onye ji nwanne ya wee kpaa amụ n'ọgbakọ ndị ọbịa makwara na ndị ọbịa ahụ ka na-achịkwa ọchị mana a ga-ewe gị dịka onye iberibe nke ịbụọ chukwu nyere gị onyinye amara onyinye ide ihe ị na-ede ihe ọfụma mana ị na-emezi ka i mezu okwu a igbo kwuru a sị na ofeke mara ọgwụ ofeke mara ọgwụ ụmụnne ya na agbata obi ya atagbuo ha n'afụfụ maka na ọ n'arụ ụmụnne ya ka ọ ga-eji wee bido onye bụ ofeke M wee na-asị gị biko, trace back your steps. Were ire gị gụọ eze gị ọnụ maka na nwata riruo ihe o ji sata ọgwụ ọgwụ ahụ ọ satara naa and mara a na-abịa ụwa ọzọ ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere ọ na-ata afụfụ ya iwu erego oyi amara oyi deghe oyi nkụzi nke m na-ewe ike ihe na-amaọ sef ịnụ ya from nke mmadụ kwuru ide ya dezie kwuo ya ọbụna a kụbara gị aka i wee werezie ya sizi instead iji ya promotuo igbo culture nke anyị ji maka ya wee mara gị ọ bụ ọ dị iwu na ị ga-etinye ọnụ n'ihe ndị mana ewu ihe eji mara gị ewu idewe ndị igbo ji wee sowe gị i were ha growzie your page i wee turnụzie were ha kpabazie amụ nwanne m nwoke ọ bụrụ na ị were oyi a eye gị iji wee fix o and not to destroy i wee turnụọ ya otherwise ị ka ga-abịa ụwa ọzọ mana inwe ike iji abịa ụwa ọzọ abịa ụwa ofeke bịa ụwa oyi iberibe ka iwe ike ịkwụ ụgwọ nke a nọnwa ị bịara ị na-emebi ị bịa turnụọ sị na a chọ ikwu maka ndị kwesịrị ịkpa maka ana igbo na ị dị more than qualified nchewe reasons gị sị na i jere akwụkwọ i ji result nke a i bigo n'mgbago ugwu na yoruba mechezie nachitezie bizie na ana igbo mee nature ya bụ that your criteria asịọ m na ị mara ihe o mana mara ama na ebe amamihe onye bido bụ ebe nke onye nke ọzọ kwụsa then nke a nọnwa ị ma kịta ebe ahụ ijedebe ka wee ndị ka na-ebido ebe ahụ amata ihe amata sef ka ịma nke a ịma nke ọzọ mere omenala igbo ji wee bi mana nkụ dị na mba na-eghere mba na ewu ọdịnala si ebe ịmadebe bụ side ị dị ewe ebe nke gị madebe ya kwụsa biko were ire gị gụọ eze gị ọnụ speak to fix and not destroy ebe nwa afọ igbo ji eme ọnụ ọ na-abụ onye maara ihe omenala igbo na-ekiri ihe ị na-eme na mbido arapụkwana trace back your steps trace back your steps trace back your steps ọ ga-agazi gị na ya na ọkụ ha na ọ na-anyụ anyụ ka ikuku karịa ya a na-ekuje ebe ọzọ a ka m bụ onye nke gị maazị onyekachukwu wee na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo mmata na ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya